Alex Kamangila kufotokoza zokhuzana ndi katangale komanso akutchula mayina awanthu omwe akukhuzidwa pa katangale ndipo alipo ambiri takhalani tcheru mumve zambiri. Ah if you are, ngati uli nya wachinyamata amene umakonda dziko lako komanso amene umasata zimene zikuchitika mmalawi ah you know ah uh, the issue ya katangale wakukhoti wa m'mabwalo oweruza milandu katangale amene amapanga maloya komanso katangale amene akuchitika ku malawi in general and i think for the last two years uh, you can't have missed uh, uh, advocacy kapena nkhondo imene ndakhala ngati ndikuti ndayitenga personal ndikumayimenya ku malawi so sindi si, i don't need to uh, to start a, to have a, a big introduction chifukwa chona zoti pali mavidiyo amene mwaonera kapenanso mwina mwa- mwapezeka kuti mungwe- mwapezeka mu ma conversations mu zokambirana zosiyanasiyana zimene anthu amakamba zokhuza uh, nkhondo imene iyi zimene tikukamba uh, and the last two months or so or the last four weeks uh, intensively we pakhala kumalawi kukambidwa nkhani ya Amaryllis hotel and nonse mukuziwa kunena kuti uh, I am the one who whistleblowed on that on that issue, especially as far as social media is concerned, because there they, they, they are a couple of whistleblowers that that, that reviewed that issue at, at different intervals. but, but when it comes to bringing that issue kuyibweresa nkhani ija pambalambanda uh, um, ndine amene nayibweresa so palibe amene anganene kuti nkhani ya Amaryllis hotel sakuyisatira ndi kuti ameneyoyo uh, sitingoyenera kutaya naye nthawi uh, tiyeni tipitirize ndi amene akusatira kale atisize ndi ndi background now chimene ndingayankhule in the next 20 minutes ndichonena kunena kuti um, ifeyo ngati dziko la malawi It's a- ndi dziko lokongola kwambiri komanso ndi dziko la anthu ochepa komanso ndi dziko losavuta kuyendesa uh, contrary to what people tell you dziko la malawi kukhala president wa ku malawi sikovuta kuti ukakhala president kuti to run that country chima imavuta chifukwa chona zoti anthu amene amabwera kukhala ma president aja akamalamulira amalamulira by the time they become the president akamakalumbira paja kuti ndikutenga ndizateteza constitution malamulo awa amakhala kale kuti apakapaka bibi what do i mean amakhala apakapaka bibi amakhala kuti they are already in- involved in corruption apangakale implicate so zimenezizi if there's a president amene azazindikira kuti ii ndili mu suweji eh? ndili mu bibi too late anali chakwera munthu onena kuti oh tsiku limene amapita kukalumbira chakwera president chakwera amene amapita kukalumbira anakwera galimoto galimoto anapanga donate sata Zuneth Sattar after that anthu tinayankhula galimoto ija sinaonekeso so vuto la dziko la malawi kuliyendesa its a very beautiful country its few people and ma resources athu ndioti titha kuwapanga bwinobwino sikuti titha kupeza kuti talemera nthawi imodzi komano the level of poverty that we are in tili mma negative itu as a country we are years back

koma ndikunena kunena kuti vuto likuchokera ponena kuti uh, ma president akamasanduka akamazakhala president wina aliyense and this is I'm not sindikusankha president wina aliyense akamapezeka kuti akupezeka kufika akukhala president muja amazakhala kuti ampaka kale bibi wapakidwa bibi ndipo ntchentche zikumusatira nde amaziona "Ii, kuti ndivutike ndiyambane ndi anthu awa andionesa bibi ija aitulusa kugulu ndi chifukwa chake anthu aja apeza kuti basi they are implicated and they are continuing to, to, to, to, to get engaged in corruption china chimene chimavuta ndichonena kuti ifeyo aeni ake a dziko ma citizens eni nzika za dziko timagona tulo timagona tulo kwambiri chifukwa olo utakhala president wakuba chotani olo utakhala president wamphamvu chotani olo kuta- kutapeza kuti a military general has said kuti tikutenga dziko tikulanda asilikali koma ngati ma citizens tili ozuka when we say no it's no komano ndife ma citizens onena kuti despite kuti zimenezi zimachitika chifukwa choti ma politicians aja they took over and anapanga um, they thrive with i- ignorance ama chisogolo chawo chimayenda bwino anthu akakhala kuti sakuzindikira anthu akakhala tulo nde information they control information what kind of information people get and what kind of information people don't get ma media houses ose aja nation newspaper times they are all corrupt Uh, Zodiac is corrupt. uh, but, so they decide what kind of information they should give you. Even kuzuzula. Amazuzula koma pali level imene amalekezera. So amazuzula to the level where you see kuti ah anthu they are independent. Uh, inu. If Times was independent, how is that every time a president comes in, journalists wa Times amapezera kuti akuyenda ndi president uja. Eh, majournalist how that is un, un, un, un, un, unfathomable in maiko oti uh, democracy imayenda bwinobwino and anthu amakhala accountable ndi zinthu zosamveseseka kunena kuti majournalist onena kuti amazuzula boma limene la- lagwa kenako apeze kuti akuyendano ndi boma lina lija That's because then you have to question kuti whatever they were doing, were they doing it in good faith? Were they doing it as a cool journalist? So I'm just giving you my what I call um, normalized abnormalities, which is mfundo yofunikira zinthu zimene timazivomereza koma zili zolakwika zinthu zimene zili zonunkha komano zimene tazi tazi tazikhala ngati tazizolowera fungo lija so ndikupasani chisanzo cha munthu wakumuzi uh, ngati munapitapo kumuzi kapena ngati munakhalapo kumuzi komanso ngati mumakhala kumuzi kumuzi kumakhala toilet yapanja yokumba toilet imene ijayo nthawi zambiri ikakhala pakhomo po- posamala amavindikira toilet ija koma ukapita kuti ukazithandize mu toilet muja umayenera kutsegula ukatsegula ma- umamva chifungo ndithu cha juu komanso chosakhala bwino koma ukakhala mu toilet muja kwa ma mwina kwa, kwa, kwa, kwa, kwa one minute fungo lija si- limamveka pang'ono kenako ukakhala kuti umatenga nthawi kwambiri kuti uzitsamale umapezeka kuti fungo lija sukulimva zimenezo ndi zimene zimakhalira za abno- normalization of abnormalities normalize abnormalities ndi mmene zilili ku malawi pakadali pano kuti corruption ija imene ili yonunkha chifukwa choti ikuchitika kwambiri and sizipatsa anthu ena ama- samakhala shocked and people are not shaken you see ineyo mmene ndikuyankhulira eh, si mmene ndimayankhulira panopa mmene ndikuyankhula ndi ineyo I'm shaking why uh, i am i am am so what, what can i say ndili eager to share with you these things to the extent where there's so much I'm so passionate to the to the things that I'm discussing. And anthu ambiri amanena kuti akumayankhula Alexius mwina uzilemba ma points and all that. No, I don't need to have script because I give you the, the way it is and the way I feel and I connect with you and to the issue the way it is. Now, nkhani ya kutoilet muitenge serious chifukwa mukaimvetsa bwinobwino muona chifukwa chimene for many many years kumalawi kuja anthu akumaba kumapitirira kuba and anthu amene akusangalala komanso amene akutengedwa ngati madolo the people you lick their asses the people you lick their feet they are criminals ndi anthu amene akusokoneza dziko they are the people that are killing your future they are not just killing you today sakutipha lero ife tokha akupha ndi generation ikubwera yomweyo mukuziwa ngongole zimene ili nayo malawi ino 24 trillion 24 trillion yo inakakhala kuti mwina ili invested in misewu or uh, mafactory onena kuti kusogolo kuno tizapezeka kuti tikugulisa uh, zinthu zathu zimene tikupanga ku malawi kunja it would have been a worth investment koma 24 trillion kuti muipange follow muona kunena kuti ndi uh, yamanga cashgate city ku lilongwe muona kunena kuti yagula magalimoto akuluakulu you know anthu amboma amene the- ntchito yawo imene akupanga sikuziwika kuti akupanga chani panopa ma parastatal ma parastatal kapena kuti uh, nthambi za boma zimenenso zimagwira ntchito ngati za private kwapita magalimoto akuluakulu zibikazi magazelazi what we call gazelazi ma zimagalimoto zokumwa mafuta mafuta kuti tikusowa atu tikukanika we don't even have fuel timagula zimagalimoto that's corruption institutionalized, institutionalized corruption you know

inatengedwa ngati ha basi ndi mmene zilili ha eh, amwene apapa aliyense tu akupanga corruption bullshit si aliyense amene akupanga corruption ndi zaboza zonena kuti aliyense akupanga corruption in fact anthu amene akupanga corruption ndi ochepa koma amapanga zambiri

we should tell acb kunena kuti tasiyani kumanga wina aliyense inuyo muzingopanga zachani za anthu amene corruption yawo ikukhuza 100 million and above in the next one year just give a one year now these, these are things these are just suggestions that will tell you kuti

kuti amukane iye uja aka- akakhala kuti wa- wa- amusankha kuti akhale uh, acb leader kuti amukane on this basis why because everyone in malawi all the institutions the best people the brilliant people are guilty and the clean people anthu amene ali clean in malawi they are still guilty only kuti safuna kuotcha manja

this cartel web imatha kukupangani sacrifice munthu nde ndikuwuzeni mwa- mwachisanzo ramek mademba ramek mademba the council ramek mademba is senior to me he was a S- former acb director he is the only acb director other than uh, martha chizuma who led fort corruption

zimene manazi ena amakupaka ukamazazindikira kuti ii munthu ne ndili ndi bibi bibi ikununkha too late komano of all the 83 names that came out on the dossier ya Zuneth Sattar all the people were not being prosecuted why specifically was case ya Zu- Reyneck Matemba progressing it was because Reyneck was standing against the system the cartel Reyneck Matemba ndamene analimba mtima kuti ndikummanga Frank Mbeta. Frank Farouk Mbeta tikuyenera kummanga. Pamene kuti Mbeta anathamangira kumakatenga ma injunction osavomerezeka kuti asapangidwe investigate kuti ACB isapange. It was Reyneck Matemba. Amene anabwera papaya ku public ndikunena kunena kuti uh, a Mpinganjira ndi amene amafuna ku- a Thom Mpinganjira ndi amene ama kupereka ndalama kwa majaji kuzera kwa Frank Mbeta, Frank Mbeta kuzera kwa uh, uh, Ravmo Paul Chi- uh, uh, Paul Chikopa. It was Ramek Matemba. so Ramek is the only SCB director other than Martha Jizuma that honestly fought corruption.

za Sattar those are the people to protect because at least they did something that no people used wanted to do now come i'll bring you now to today munthu amene akuoneka kuti akhonza kutithandiza amalawi ku acb kuja ndi olo ndingonena kuti in terms of issue yopanga fight corruption which is related to financial crimes pana- panali anthu awiriwa Lameki I mean uh, uh, uh, Chembezi uh, ndinati panali fa munthu wina anchosa ndiye ndikuwuzani kuti ndi ndani uh, Chembezi Gabriel Chembezi Counsel Gabriel Chembezi uh, ndi Dr. Priminta koma mukuziwa zonena kuti Dr. Priminta amuchosa ku financial so Dr. Priminta ndi ndani she has been for years director of um, uh, financial uh, uh, intelligence authority um,

nkhani yoyamba ndi nkhani ya william uh, bilderberg ngati mukuiziwa mwenye i mean not mwenye uh, south african amene anabwera kuchoka ku south africa ndikubwera ku malawi kunoku ndi 20 million us dollars ndalama zija zinalowa muno mmalawi and priminta ndi timu yake they red flagged kuti no this is money laundering ndalama zija anazigwira atazigwira ndalama zija zinapeza kuti 20 million imeneyo in fact ndalama imeneyo imayenera ku, ku, ku achakwera anali pre, president opusa kwambiri chakwera was a very stupid president chifukwa 20 million dollars imeneyo atayigwira priminta automatically according to the law you are allowed to take that money achina achina priminta anaigwira ndalama ija ndikuipanga red flag you know what happens felix tambulasi amene lero akusankhidwa kuti akhale oyang'anira misonkho yanu like we are young people i hope our conversation and i'm trying to hold myself fa ine ndimakhala kuti ndi i'm very angry ndimakhala angry chifukwa chani ndimakhala ndikuziwa zinthu i know things ndimakhala ndi mkwiyo chifukwa ndimakhala ndikuziwa zinthu zimene anthu ambiri sakuziwa komanso chifukwa ineyo ndimadana ndi zopusa anthu ambiri inu ndinu ofasa chifukwa kuti kapena mmakhala kamu ifanso mmadana ndi zopusa ine ndimadana ndi zopusa zopusa ndi ziti ana kumamwalira chifukwa cha malnutrition pamene ndalama zilipo anthu kumamwalira mzipatala kufala chosowa mankhwala pamene ndalama uh, achina chakwera akuika mthumba achina achina achina simplex chithyola amangira mangira mafamu Eh, kumangamanga mafamu kumalimira kuti ndalama za malawi actually ayika ndalama zija mt- m- munthaka ana kumalephera ku sukulu both primary and secondary ku university panopa kuli umphawi wazaoneni ana a college amaoneka amphawi zonyasa zija ndalama zapita kwa kwa shiraz yusuf mwenye mwenye namene akutenga ndalama za and ndalama zakeso za ma ma civil servants ndiye ndimakhala okwiya chifukwa cha zimenezizi ndi zina zambiri ngati pompano zimene ACB, I mean ACB yapanga reveal kunena kunena kuti uh, national bank of malawi inalola anthu kutulusa 5.5 billion cash iwe

5.5 billion by the way 3 days ndikumene anatulusa 4.4 billion 4.5 billion in 3 days its national bank which what does it tell you azikuluakulu a ku national bank the executive they are part of the cartel kuba kumene kumabedwa ku boma kumene kumabedwa ku private sector a national bank ndi mbali imodzi ya zigawenga

ku ba- ku ku a- ku a- a- a- a- ku court ukapita ku magistrate ngati utawine kumene kujako nkhani ija ipita kwa ku, ku high court ku high court kuja adyesera nde kuti a national bank adyesera kaya eh, any bank you use adyesera uh, ken manda nthawi imene alipo or adyesera msungama or adyesera jaji wina aliyense amene pali majaji angapo ochenjera ena sindinaatchulebe sikuti anthu amene ati eh, otchula aliyense corruption yo ili inapanga spread and that's where you see the, uh, the irony people will say ungotchula wina aliyense yet omweyo anena kuti corruption ili paliponse ah, so what are you saying what are, like make it make sense you, you are complaining kuti a kamangila angotchula wina aliyense yet at the same time which is our ta tax at the same time ukudandaula kunena kuti corruption ili paliponse by the way The people Ive called out for, for being corrupt. Sanakwane 100. Koma kumalawi kuno anthu 20 chakuti million. Ndiye anthu akamanena kuti wati ndikungotchula akutanthauza chani. Mu legal profession, maloya okha eti. Kumalawi kuja tilipo 1,300 chakuti, maloya. Koma maloya amene ndawatchula sanakwane 50. Ku khoti kuja majaji, alipo ambirimbiri. Koma amene ndawatchula sanakwane even 15. koma ndithu ndi chigulu ndithu komanso iwo ndi amene amapezeka kuti they are managing the judiciary ali mma positions achina chikopa aja eh, ndi so the prince of corruption in malawi ndi chikopa and the reason why chikopa osati ma politicians is because akhoti aja eti majaji aja they stay for about 20 30 years akugwira ntchito so if he- someone is corrupt it means he will be corrupt for the 30 years akupanga corruption that's not the situation with ma, ma, ma, ma politicians ma politicians normally akakhala president ndi 5 years the um, palibepo president amene tikumkumbukira other than bakili muluzi amene waseva kumalawi kuja 10 years amene ataseve 10 years panopanso mwina wa second akhala uh, uh, god willing and we pray that that happens akhala apm uh, but after a break or so what am i trying to say uh, anthu amene ali ngati ma- majajiwa ndi amene amakhala ndi longer span of being corrupt but also kodi mukagwira munthu kapena mukaganizira munthu kuti uyu ah, tinampasa ndalama za boma izi ah, olo andi thumba ili andi akaunti imene amapanga determine koma zikuoneka kuti ah, si- ndalama zisakupanga balance so you take munthu mumsegulira mlandu wa theft by public servant mlandu uja umapita ku court it is the court that determines whether this guy is guilty or innocent uh, guilty or not uh, on the uh, offense on the charge ya theft by public servant ndiyeno ngati khotilo muthanso kulipasa ziphuphu ndiye kuti muthawira kuti that's what we have been going through and that's what has been happening pamene anthu angogula khoti m'mbuyomu anthu amagwirisa ntchito majaji maloya kukagula jaji koma panopa zaphweka kuti even maloya akumadumphidwa ma client ena makamaka ma corporate clients you know and the, uh, the rich gurus akumapita direct kwa majajiwo palibenso kudutsanso kwa loya chifukwa people have seen kuti justice ya ku malawi ili pachani kodi ili pamsika eh, sikuwachiona ndani kuti ali who- the highest bidder basically ndimakamba za corruption and how the cartel imatha kupanga sacrifice munthu ndicholinga chonena kuti apitirire kupanga zinthu zawo then ndimapereka example ya Amaryllis hotel investigation and how the current acting SP director is being targeted to be uh, to be the sacrificial lamb on the investigation, the inquiry that is happening in parliament. Mukaona bwinobwino ma accusations amene amayankha uh, uh, uh, the ACB acting director zimene amapangidwa accuse and what came out it turned out that these people can, could not show evidence yonena kuti munthu uyi amayimira awa anali lawyer wa awa uh, amene amampanga accuse but All the kuyambira Malawi Law Society imene inalemba kalata yake yopita ku, ku dziko koma makamaka kwa Attorney General uh, kuwauza kuti ah, ife tikuona ngati dilu iyi ya Amaryllis Hotel uh, sizikuyenda bwino anayika chikayiko chawo kwambiri pa

pali anthu ena angathe atha kukhala kuti mu fight ya corruption iyi, mwina uh, uh, ali ndi zinthu zina zimene tingaone kuti ah, mwina they are not as strong as we, we think they should be or we want to be but ndiwoti tiateteze and oyambirira if anthu amanena kuti ndimangokhwacha wina aliyense nde lero ndikuuzani zoona kuti Chembezi amene anthu mukuona ngati kuti anthu afuna kumpanga sacrifice kapena amene anthu mukuona ngati kuti ameneyi sanayendese bwino iye uja anangowopa kuotcha manja zimene sizolakwika koma panopa si tinena tilimbane ndi anthu amene amaopa kuotcha manja ayi of course amenewo ndi anthu ausiru and Chembezi iyenso akuziwa ndi wausiru chifukwa kuti iye uja anakazipanga stop zimenezi koma amaopa ku- samaziwa kuti dilu ija mwini wake ni ndani that's my observation We need to keep chambers. And anyone that is fighting chambers, you should look into them. Mwawangane bwino bwino. Mupe zaudi zao zote. The attorney general ali akumpanga investigate. Munaona ona anampachika chambers. All what he was doing was kumpachika chambers. But he, chambers all he is he was doing his job atangolowa kumene mwina 2 months 3 months and then anthu akumbwera achina collins aja ndikukhulupirira chonche i believe kuti achina collins magalasi anali ndi njira yawo imene amabwera kumene kumamuuza kuti ah mwene dili uyu ndi yachipani obviously ngati aona dili ndi yachipani ndi kuti iye amaona kuti a, a, a apm ali, ali momo i'm giving you scenarios how corruption works

tsogolo lathu la ifeyo la inuyo la ineyo koma katangale akuononganso tsogolo la ana anu ndi ana a ana anu that's how deep corruption is um, i have called out to everyone and i've shouted i have been like john the baptist shouting in the wilderness saying The judicial system, the justice system is the head of the snake called corruption. Tikadula mutu ku judicial system uku, ku judiciary ku, ku maloyaku, tikadula mutu onse amene akupanga katangale. Ndi onse amene akupanga katangale tikuwaziwa. Ndinatchulapo. Ndipo ndizipitiza kuwatchula. Koma sindilibe nthawi yonena kuti ndintchule nditchule wina aliyense. Nde sindikufuna kukondera ayi. Cause aliyense amene ali oyipa tikuyenera timutchule chimodzimodzi. tikathana ndi katangale wa kumene kukuku kuyambira 2024 i've been saying that and malizatsi alipo ochuluka kuvulazidwa kumene anthu atuku akwanisa kuwavulaza apapa chifukwa choona zoti kuka ku judiciary kuja sakupanganso zinthu mmene zi as business as usual Ngati muli ndi mafunso ena komanso ngati pali zinthu zina tikambirana zimenezozo. Now, nkhondo ya fighting corruption ndi yovuta. Kuvuta kwake kuli apa. One, moyo wako munthu umakhala pa chiswe. Moyo wanga ine wakhala pa chiswe for the last 2 3 years. Why? Because anthu apanga generational wealth through kubera anthu apanga ndithu chuma cha mazi cha cha, cha mgonagona chonena kuti ana awo ana a ana awo azachinjoya kuzera mukuba ndi anthu otero ndionena kuti i ukasokoneza amakwiya kwambiri you know in, thieves are very entitled to the theft eh? they become entitled to the theft anthu amene akuba amayamba kuziona kunena kuti they deserve maba that's why uh, umapezeka kuti ukanena kuti inu mukupanga izi inu tikupasani chanichani mumangidwe amakwiya so moyo pachiswe why because of generation ndikupase an example dr bakili muluzi anaba ndalama za malawi zoziwika 1 point chakuti billion koma anaba zambirimbiri but so he created generation wealth ndi ndalama zomwe zimene atupele muluzi amagwisa ntchito akhala akugwisa ntchito generation wealth imeneyo i don't need to give another example bakili muluzi oh kamuzu banda oh my god how can i forget this kamuzu banda hastings kamuzu banda anabera malawi mwanananu inu mukuziwa zoti mcp is built on corruption

izi ndizike mu zina langa its the same way ma dictator a ku africa amapangira ngati mukuwaziwa tisachite kutchula nkhani yathu yakuno yatikulira kale tisati tiyambenso kulimbananso ndi anthu amayiko ena let us focus so anthu aja akamanena kuti kamangira let's focus they are stupid they don't know how focused i am i'm very focused and i've been very consistent but they don't know okay so nkhondo imene ukumenya iweyo uh, munthu one asangaziwe kuti iwe umenye chonchi ah, ah, akuluakulu iweyo umaziwa target yako kuti ndikumenyana ndi wakuti ndipo ndi strategy yako munthu wawamba random eh, random human being oti wangoona kuti wakamba statement ina sangamanene kuti ah ukungolimbana ndi wina ah you have lost focus that's why mwandiona kuti sindimatekeseka zikakhala nkhani zimenezi zimayankhulidwa anthu uh, ndimakamba nkhani ya generational wealth kunena kuti anthu apanga create generational wealth uh, through ndalama zakuba kamuzu generational wealth yake sinaliso kuti anapanga create kwa azibale ake ok- okha koma chipani cha mcp chicha its run on corruptly obtained money ndalama za amalawi zimene anaba kamuzu izizi munthu zoti these are verifiable, verifiable facts dpp

by money stolen from Malawians. Mene amayamba i- i- i- SKC chipani cha UTM ndalama zimene anagwisa ntchito ndi zimene anaba ku ku ku Airtel. Kodi simumaziwa eti? SKC anaba ndalama ku corporate ku ku Airtel. And I've actually come to realization kuti SKC actually sana sana chite kuchoka ku ku, ku Airtel kuja. koma anachita kumchosa ku airtel mfanayo ataziwa kuti eyi mfanayo watibera watiwomba then anapita kumene kuja kuka kumanena unena kuti ah wachoka kuntchito he wachoka nchi wasiya ntchito yawo ah skc anayo kuti wagwidwa kuti akuba kumene kuja wasokoneza sokoneza wabwera mboma kenako kuzapita ndi achakwera aja anaba ndalama zambirimbiri Of course zinthu zake samazazika mu dzina lake, koma chipani chija ankachiyendesa ndi ndalama zakuba. Ndifa chake mukamaona utsogoleri wakabambe sunayende bwinobwino fa panaibe ndalama kaya ndalama za skc atamwalira skc anthu ambiri amuberabera skc ndalama chifukwa ndalama zijamazika m'maina mwa anthu ena ena ino mukamaona anthu ena ake kuti alemera modabwisa ndalama zina anamubera skc kale koma ndalama zokuti za amalawi zimenezo um, ndi ndi zambiri zomwe ndinganene koma ndimakamba za moyo uma zoopsa zimene zimachitika ukamamenyana ndi corruption moyo wako umakhala pa chiopsezo komanso moyo wa banja lako uh, ndi anthu amene mwina ali close nawo Ah, china chimene chimachitika nchonena kuti obviously ngati moyo wako uli pa chiopsezo career yako imakhala pa chiopsezo ndi china china chake ndi zina zonse koma china chimene chimachitika nchonena kuti anthu aja amatha kukambirana ndi kungokusiya kuti osaku- angokuzerezesa basi amakuzerezesa bwanji amatha kukunamizira nkhani zosiyanasiyana and nkhani zija zimatha munthu kukubalalisa munthu kukhala pa pressure yayikulu um, koma pena amatha kukugwira ndithu ah, wamisala uyu basi anthu ah, amugwira kufali ndi wamisala ayi ndithu akaku- akaku- akakubaya zokubayabaya kufuna kukumaliza or even misala kuchita kukupasa kukubaya zinthu zonena zoti zikusokoneze ubongo um,

sangapite kwina kuli konse anthu amene aja palibe chimene reporting yawo imakhala yapamwambamwamba so ndikuyiyamba nkhani yanga ija you can see when i was starting panali mmene amatikava kwambirimbiri koma makavidwe ake samakhala pa mwamba they were just quoting zomwe ndimapanga uh, post pa facebook komanso when they are giving the issue samakamba ngati ma facts koma amakamba ngati zimene akukamba kamangira So you can see the reporting was not substantive, was not very helpful. It was amangobweresa zinthu zimene ndabweresa kale and page yanga inali nthawi imeneyi ndi about 90,000 people. So inachoka from 5,000 to 7,000 all the way kupanga rush kuzafika pa 90,000 and by the time inafika 90,000 the media had no choice but to publish what I said because whatever the case information imene ndimapereka imafikabe kwa anthu they didn't have a choice and that's why social media is very powerful that's why atanditana maguys a td uh, atanena kuti ah, tapangeni tiktok ndinagwirizana nazo kuti ah, i think enafe ndife anyamata koma za social media sitimazisata uh, you know za social mediazi uh, sis- sitinakule ndi za social media you know koma tikuyenera tiphunzire chifukwa kuti social media is powerful and anyamata musalole to lose the power of social media

Patience is the face of those people. All he does is to clean them. His, his, Patience manana madingo uja mukamamuona amene uja ndi londile imene ijayo ndi londile imene ijayo amaikamo anthu zindalama zizikamatuluka ndalama zija za clean wake up young people so i'm saying you can shake us mukhoza kumapanga shake nyashi Pa- pati mukamaliza kuseka nyasipo nyashiyo osati nyasi koma there is a pali kus- pali kufanana adu there is a thin line between nyashi and nyasi there's a reason for that as well enlightenment there's a reason why there's nyashi ndi nyasi zili close there's a reason zili pafupi zinthu zimenezo chonde musatibweresere nyasi bweresani nyashi koma mukamaliza nyashiyo 5 minutes pangani zogwedeza nyashi because it's good we need to look good things good things have good things good life eh? anyamata we are active do what we do be safe hiv is real by the way panopa anthu akupatsirana matenda uh, protect yourself abstain those that believe kuti they can abstain and they believe in living a life of purity i support you no one should shame you Su- zisungeni there's a reason why sex was meant to be in a container which is in marriage ma heartbreak ambiri anu ndi chifukwa chonena kuti anthu mumayamba kudyana musanafike mu ukwati ndi pake ma guys ma heartbreak imene iyo ndi form of corruption so corruption is very broad but zimene zino za private corruption that affects individual eh, that's not our, our issue ndimakamba za nyashi then ndimakamba za ndevu ka china chimene achinyamata mumanyadira ndi chani mumanyadira ndalama eh? koma ndalama zake za kodi anyamata amanyadira chani mundiuza lero chifukwa tisamangowanena atsi yes My counsel,

So I would like people to bring their questions uh, so that you should continue uh, the other chapter. Yamatenda mundu udzabe vachoma kondo ndirangiza za matenda. Yamatenda mundi kubusabe. Koma as of now, antu abange. So you can draw me abwera antu afusi. So as of now, allow people eh, eh, allow people to ask some questions uh, qualifications and the others. So my apologies, counsel.
Yeah. Uh, tiyamba ndi ma guys amene muli pa box uh, if anybody has something to say uh, atha kupanga unmute mic uh, ndikulankhula kapena kufunsa kapena kupereka ndemanga koma tipempha kuti zili zonse zimene mungafune kulankhula time chifukwa tili pa anthu ambiri anthu enanso atha kufuna kuti alankhule ngati pali munthu amene akufuna kulankhula koma ali pansi ah, mutha kulemba pafupi kuti ndinizo ndiyankhule Ndi- ndingoyamba inenso yega ndangogwa kwesipandili kumafuta ya ineyo chomwe ndingapemphe uh, counsel Alex kamagwira There are some people amene simukuyenekeranso kuti mulimbane nawo ya amene sali mu topic yathu amene sali mu zolinga zathu eti mukuwadziwa anthu amene tikwane nawo anthu oti satipindulira amene osawayankha ifeyo tipange focus kwa anthu amene tikuona kuti

Yeah, ndima- ndima- ndima- ndemanga yanga ndi yakuti sitikufuna propaganda questions here one two sitinabwere pano ukafu- uka- ukapa- uka- si- si pakhoti kuti tizikafunsa mafunso kuti kuti njira yakuti zinolankhula zokuti panga bwanji ayi tabwera pano ukatsi- ukatso- ukat- kuti ti- ti- ti- tiunikirane kumene tikupita Tabwera pano ndi mayina ndi ma list amene ali ndi Kamangila ndi amene tikanyamule kuti ta- tikanyamule anyani awa ku khoti mawa apa sindikufuna munthu amene akupanga comment ina iliyonse yopusa ndikumpanga block iyi si nthawi yonyambitana ayi iyi si nthawi yom- yomaopa munthu ayi ndiye tuli mafunso kunena kwakuti ma funso ena tikayamba amene kufunsira sitiyankha ayi

the best way is to engage them and expose them so anthu afuse mmene angafusiremo uh, don't worry about people tricking me i know your question jp you are trying to say kuti ambuye chenjerani afuna kupusisani basically you know that principle that concept koma don't worry i'm not alone I've got someone inside me that is greater than the world. Uh, adha aja anadzanena kunena kuti usamalimbana ndi anthu ena ali onse amene angofuna kupanga ni distract that's very true and you're right koma mudziwe zonena kuti anthu amene ajawo they are not random people sindinatchulanso nawo anthu amene ajawo ndi anthu oti they are sent so when you, you okay ukapita ku nkhondo eti when you go to war wapita ukufuna kukamenyana nkhondo ndi let's say russia is fighting usa russia is fighting usa and then usa sends britain kukamenyana ndi chani kumayithira zipolopolo russia

Uh, thank you so much counsel choyambirira ndikuyamikeni and ndigwirizane nanu kunena kuti anthu amene akukhala ngati akutambasula mawu awo mwa mtundu wina uliwonse amenewo sali osokoneza koma ndi othandizira kuti zinthuzo zipite mtsogolo chitsanzo kwa anthu amene timakhulupirira bible ma babylonians and assyrians fought israelites but israelites grew in faith in god in the end so anthu amenewo musadandaule chitsanzo chachikulu ndipereka chonena kuti ah, anthu akumanena kuti alexis kamangila akungomenya nkhondo ya, ya, ya muvi wachioneone wachiponyeponye koma let me ask you kunena kuti pamene alexis kamangila waona galu nde mukufuna azinena kuti akulozereni lero galu wina nde ayime kaye akulozereni mawa galu wina pamene agaluwo wawaona lero onse chanzeru ndi chiyani asakulozereni agaluwo azikulozerani one by one anthu amene mukufunsa mwinanso kunena kuti chomwe akuchita sitikuchiona wanena kale pompano revelation Amaryllis Hotel ndi nkhani imodzi yayikulu yomwe Alexis Kamangila wayitenga. Koma my question to you counsel today, ndinakumverani live yanu ya Namadingo yonena kuti Namadingo is laundry koma kenakonso munanena mawu amenenso mwayankhula leroli pa munthu wina ndamuyiwala dzina kunena kuti munthu ameneyo ofunika timusamale. Tsopano anthu amenewa tikawasamala but they are also part of the corrupt system. Bwanji kukhale kufuna kwa iwo than kuwapangira chiganizo chonena kuti we should um, protect them. Mukuona bwanji council? Ine ndimaona ngati kuti if somebody is in a corrupt practice, timpange question his practice, uh, his hand in corruption other than giving idea kapena suggestion

Uh, never undermine the word of God. Ndipo ngati munthu uzida uzi ukuona kuperewera kwina kwake mwa iweyo in terms of wisdom, in terms, just read the Bible, it can read you. Now, funso lanu kuyankha kwake nkonena kuti tikamamenya nkhondo timakhala ndi ma strategy osiyana siyana. eh, timakhala ndi ma strategy osiyanasiyana ndichifukwa chake nkhondo zija zimakhala ndi prisoners of war prison of a prisoner of war is very important and mukampanga treat bwino prisoner of war amatha kukulozerani kuti a akuluakulu nkhondo itu ili apa yayima apa yayima apa so um, extension of uh, the olive branch is very important and strategic um, and we are not trying to trick them but also within the law the law allows kunena kuti munthu amene akufuna kukhala mboni ya boma because at the end of the day what we want is to win who we win if, with doesn't matter even if tikawina kugwiritsidwa ntchito ndi zigawengazo it doesn't matter ndiye ndikukutengeraniso mbaibulo ineyo mukuonera kuti baibulo mumawerenga uh, baibulo sindimaloweza mavesi koma mawu ndimaziwa mavesi amene ndimaziwa mutu mwanga ndi ochepa because i'm not good with memory komano mu baibulo muli mawu uh, nkhani imene imakamba za prostitute a prostitute who was living by the edge of the city amakhala ndithu pa chipupa cha mzinda ndipo kumabwera amuna basi ak- athandizana naye amulipira azipita Aisraelinso nawo anayuza munthu ameneyi ndi kulowa nawo ndipo ndi amene anaonesa chani anathandiza kuti alowe mu mzinda ndipo aphwasule security ya mmenemo uh, uh, God saved him so mulungu anamteteza nawo munthu ameneyi ngakhale anali prostitute ngakhalenso anapereka anthu enawo koma ndi amene so Awawa achina Patience Namadingo komanso munthu amene ndinamkamba lerolo ah, tiyenera tiagwiritse ntchito ngati ma ah, hule limeneli limene linathandizira kunena kuti ah, Ambuye Yesu kapena kuti ma Israelites not Ambuye Yesu koma ma Israelites akwanitse ah, kulowa mu mzindamu ndi kumenya nkhondo ndi kuyipambana.

What question have you got? I, you, you must be here kuti iwe uganize mutu wako umene ukuganizira ndi mmene ziku- zikuyenera kuti zikhalire osati kubwera apa tabwera panopa kukonjezera mphamvu kukampatsa Kamangira mphamvu zoona kuti ife aMalawi zikutipweteka musatitikite panopa that's what we need to do thank you so much Okay, pali Conex

choyambirira ndathokoze bwana Kamangira kuti anadzichepetsa kubwera pano kudzatani kudzayankhula ndi achinyamata kuti um, ave kuti kodi achinyamata akuganiza bwanji komanso aone kuti kodi sapoti yochokera kwa achinyamata ndiyotani komanso pogwiritsa ntchito social media um, Chinanso ndithokozenso kwa anthu amene munamulimbikitsa kumupempha uh, Counsel Kamangira kuti abwere pamenepo. Funso langa nalo ndikuveka kani? Loud and clear.
Umveka sena. Okay.
Okay, thank you. Funso langa nali pali anthu ambirimbiri amene atchulidwa kuti akuti akuti is corrupt, iwo akuti wakuti is corrupt, iwo akuti wakuti ambirimbiri sikuti anthu mukuwadziwa anyway. Nde zitakhala kuti boma likungopitabe mtsogolomo anthu amenewa osamanga osachotsa muzintchito kumapitiriza kumagwira nawo ntchito uh, zikuoneka ngati kuti palibe amene akupanga care kwambiri nanga si kwambirinso tinganene chonchi kunena kuti ambiri amene timapanga phokoso amene timayankhula afefeyo kuphatikizapo ine ndimayankhulanso nthawi zina zikandidzera tili kunja Tsopano awawa atati asapange chilichonse uh, direction imene muyitenge bwana kamangira ndi yotani kuti muonetsetsebe kunena kuti uh, mchitidwe umene mukuchitawo wofuna kuti corruption ichepe kapena ithe mu dziko zikwaniritsidwe ndipo zitheke ndipo zi- zichitike Thank you. Is that the, the wamalize?
eya ndiime pamenepo ngati mmene mundifotokozere mwina ndikhoza kubweraso ndi funso linaso komano mwina ndiime kaye pamenepo bwana Choyambirira nchonena kuti bwana wanga Conex Banda, uh, you are one of the problems when it comes to fighting corruption. Vuto lake ndonena kuti you are a, a social media influencer and anthu amakutsatira. Uh, koma iweyo ndiwe asilika you know you're one of the people that leaks us and um, you, you betrayed the fight against corruption ikuyamba kumene um, nditayamba kumene u anthu ada- when- anthu adayamba kumene kukamba za ah, kamangira kamangira kwatukira kamangira you're one of the few people that i opened up to kupanga nawe program pano ndifunsa mafunso iweyo

yonena kuti izizi simungazikwanise uh, ndingomalizisa pokupanga criticize openly kunena kunena kuti you kept on making my post about me when i was silent there was a time that i took a sabbatical leave i retreated i was reflecting i was praying i was struggling with the corruption continuation and people going on despite all the revelations unali munthu mmodzi amene umanyazisa ntchito imene ndakhala ndikupanga and ntchito imene ndagwira umanyazisa ntchito imene yakhala ikugwiridwa from your from the things akuti mumalika asitu
nthawi zinatu nthawi zinatu umayamba osakudziwa eti kuti ukuyamwatu inde nde tingodikira kaye kuti kodi Oh, what happened? Chinachitika ncha? and, and i say this with love connex by the way anthu amaona ngati kuti munthu ndikampanga criticize kapena ndikamunena penapake kuti ndimamuheta munthu uja i don't even in fact zinthu zina ndikayankhula the fact that ndayankhula ndimayankhula kuti I, i think kuti you have capacity to change

Conex you are one of the problem Amalika uh, asi. sometimes you act lick as the asi. ass eh, nde pamene popo ya ne ndimakamba kuti iwe ndi wamene i was saying kuti uh, nthawi imene ndinakhala chete pa social media unazayamba kumabweresa mafuwa kuti ali kuti kamangira e kamangira zotere zoterezo you were trying to mock the work that i had been doing the work that i had done but you didn't have uh, the, the, the courage to investigate to find out kuti kodi kamangira zimene anapangazi zasintha bwanji judiciary zasintha bwanji ma commercial banks zasintha bwanji mmene anthu akupangira zinthu kumalawi kwa akuja uh, if you are pay attention ndikufufuza you see kunena kuti i have done so much even to, lelo ntasiya kuyankhula china chilichonse kungokhala

fight iyi imene ndayamba ine sindingasiye chifukwa yonena chani it's either i die or i continue fighting the moment i stop fighting uh, it means i've died it can be physically or emotionally koma sindingasiye kupanga fight it's up to you achinyamata kujoina fight you and uh, the, the thing is anthu ngati achina conex tho- those that are in diaspora they are being the worst people when it comes to supporting me because i was supposed to be swimming in resources because the, the diaspora anthu amene ali kunja ali ndi kuthekera kopanga donate proper amount of money to support this fight koma ndi anthu atulo kwambiri ngati dziko eti maiko onse kuti mwaone anthu amene amasintha dziko lawo the majority of people that pump change amakhala anthu akunja and anthu akamanena anthu oti ah, simuli ku malawi its because they are stupid and they haven't even read history uh, achina bakili muluzi tv achete so the ignorance ya ku malawi imayenda choncho anthu amakuwuzani uh, 20 of truth and then they tell you 30 80 of truth Bakili Muluzi TV uh, has well bello will tell you history is the best teacher but there's nothing historical in his, uh, uh, in his content content yake ija sizimaoneka kuti kodi history is the best teacher yo ali patimo what does that mean mumumba so you do not analyze amalawi achinyamata apanopa nsima ija imazizirisa ubongo wanu mankhala uzizira basi kumangoganiza kuti 12 o'clock ikwane tikadye nsima basi tikadye chinsima kapena 7 o'clock ikwane tikadye chinsima kenako tikagone so conex you have a lot of work to do why because you have followers uli ndi ma connections ya ma followers ena umayankhula ndi anthu but you cannot be posting Trifonia Mpinganjira ndi kumamuchemerera because Trifonia is a criminal. She is a criminal. Trifonia Trifonia zinthu zimene mukumadandaula mzachi na Kenneth mfana wa ku Mzuni zija ka chancha those are minor things. Trifonia is killing the nation. that woman is a money launderer international money launderer mpinganjira uja ndi mwana amene uja akuphunzira madiru kuchokera kwa achina Trifonia Mpinganjira. You know, Mpinganjira, Tom Mpinganjira, he's learning the deals. Bank FDH is a crime scene. 100% I can tell you, is a crime scene. Ndipanga tsiku pa Facebook page yanga, ka Twitter yanga, ika ah, zonse zikutheka. Uh, ah, ndipanga tsiku ndizangokamba za FDH Bank. Anthu muzaiziwe FDH Bank. Muzayiyamba komwe inachokera how Mpinganjira anaibera kwa anzake, mmene amabera throughout where we are mmene anatibera bank yathu ya msb clear zinthu zoti zili ndi umboni so uh, to answer your question kungoti unapanga incite zinthu zina and i repeat I, s- I criticized you out of love and not it's not to, to finish you off

M- moment tikufika pa tiktok inu tiktok anthu kumakambirana za katangale ndikumaona kuti guys tipanga chani how can we fail because we are going to pl- places eh? we are going places eh? moment tiktok today is a holy saturday ndi siku la easter achinyamata kusiya zawo ndikukhala gulu kumakambirana za katangale

I can tell you pakatha one year akupanga zake zombwambwana za tulo zimene akupanga APM zi ndipo ndizabweranso kuzakuuzaninso kuti ah, akuluakulu ah, eti APM sampange protect but for now we have to protect APM koma tikangothana tikangomtuluka APM ndi Jane Ansah because Jane Ansah you can't really trace kuti corruption yake ndi iyo za za za tippex zija there were issues koma anthu anazipanga overblow zimene zijazo but there was a power of media there was a power of of of, of advocacy imene anthu anapanga ndikumpanga penti nzimayi uja penti imene anampanga uja yes there were issues zimene anapanga zolakwika he also behaved passively kuti zinthu zina zimene amene akazipanga stop sanazipange but she wasn't as bad as people presented her Because what? Communication. What? The f- information that they feed you is very important. Let me give you an example. So sorry, sindikuyankha apa pafunso lokha la Conex, but uh, Conex wandipangisa kuti ndibwerese conversation ina ya the power of media. Nkhondo ya Irani ndi America. Why is America struggling today to fight wars? And it will be difficult for America to fight war. One key issue to the media. if it was in 1990, bwezi ife tikuona kuti america ikuwina kwa, kwa, kwa iran bwezi tikuona kuti america ikuwina do, do you know kunena kuti media imene tili nayo panopa access kuti we don't depend on bbc we don't depend on aljazeera only we don't depend only on american media platforms ngati a CNS achina cnn helps us to know exactly what is happening. So when people are bullshitting, we know. When people are talking trash, timadziwa zoti ah, a Trump mukuti mukuwina so zikhala bwanji kodi mukuti mukuwina. Apa uh, Israel yaphulitsidwa uko. Apa uh, uh, maiko apanga chani ndege zanu zagwetsedwa because we don't depend

Yeah. Um, first thing, thank you very much for that, and thank you for being honest. Yeah. Uh, yeah. Nthawi zina umakhala kuti ukupanga leak usakudziwa nthawi zina umakhala kuti ukudziwa ndithu uh, ukupanga leak ndithu ka asiko ndithu zimene zimachitika eh, yeah. um, uh, mmene ndimafunsa kuti Where's Alex? Uh, I didn't uh, mean kuti I'm mocking you. I have much respect for you. That much respect for you. That's why nthawi zina because of the social media inoyo mmene imakhalira eh? munthu ukakhala kuti you are uh, linked kwa anthu awiri ngati for example mwina ine ndili linked ndi iwe um, uh, uh, ndinu mr kamangila nde nthawi ina yakeso ndinachezakonso ndi wina wakeso mwina tingoyerekezera mwina ngati mene alili ayuba james uja Eh, tingoyerekezera ndingopereka chitsanzo chabe so pano anthu awiri inu mukamamenyana Mumandiika ine pa position yonena kuti kodi ndiye nditani. Ndiye either sindipanga comment kwa Ayuba James, sindipanga comment kwa iweyo a a a a Alexious Kamangila. The reason is iweyo ukhoza kukhala kuti ukunena zoona za ndani za Ayuba James. Nayenso Ayuba James akunena kaya ndi za zabodza kaya ndi zoonanso. So ineyo nde ndizili chani. Ndikumadzakhala pena pake ndikudzaona mmene paja. Eyi sakuyankhira apa sakuyankhira nkhani yake mumamuika munthu wina wake amene ali ndi malinki ndi anthu awiri inuyo position yovuta kwambiri yowirira kwambiri so ine i have respect for you and ndinapangapo interview there's no way i'm gonna mock you no way no chance i have much respect um second thing funso lina uh, zina zonse mwanenazi ndagwirizana nazo zikomo kwambiri tiona kuti tipanga bwanji content um, Funso lina ndilonena kuti at some point anthu amene amakuimirira milandu yako mwina ngati ya um, ku- kuwaonongera mayina kaya kutani chani chani chani zinthu ngati zimenezo eh um, akupangira sue zosiyanasiyana anthu amene akuimirira milandu yako Ana a, nawonso amaopsezedwa ndiye amaopanso kunena kuti iyayi sindiyima kenaka amapanga quit kenaka iwe unenepo kuti iyayi ndibwera ndikalowa ku court chani chani chani komano we haven't seen like that anyway kuti pali um, progress ina yake kaya kuti mwina iwe wapita ukayankha wekha uh, anthu ajanso definitely akumakananso kuyimirira milandu

um, apm still chose him and still maintains him kumpasabe udindo kumusunga pomwepo what gives you the confidence to say kuti apm is clean and only mbeta is a criminal eti and uh, there's a chain eh, of such people ku dpp kuja we have people like achina norman chisale we have anthu ambirimbiri Yeah. amayenda ndi mabelo mtumba ena the evidence is there milandu is being discontinued and everything else yet you still come out confidently to say kuti no let's let's keep apm apm is good apm is blah blah blah blah blah now

Um, they anticipated it, as it were. So I anticipated this question. Uh, but before I answer it, Connex, uh, kesi yanga ikupitirira, I think you haven't been following Jabe. Um, pa 5 March ndinalowa mukhoti uh, ndipo ndinaziimira ndekha. Nditalowa mukhoti uh, Goba Chipeta amene amaimira jaji uh, Ken Manda um, amene akundisumira for defamation ndipo amapanga demand kuti ndipereke 250 million malawi kwacha that was in 2024 so panopa 2024 ndalama imeneyo panopa itha kukhala mwina 350 or mwina 400 million now so he's demanding around 400 million um, uh, titalowa mu khoti amapempha iwo kunena kuti defense yanga ayipange strike off kuti nkhani ithe pompo chifukwa cha zinthu zimene amaziona kuti tinapanga file mochedwa and The issues, one of the issues that I did, I made an application to appear online uh, virtually, which meant kuti the lawyer did not need to move all the way from Blantyre kubwera ku Lilongwe. So ananiwuza kuti ndiyenera ndilipire ndalama uh, zimene lawyer anaononga kubwera kumene ife timayenera kumuuza, which was fair. But at the same time, it was also a strategy kuti uh, mene zinalilimo sinakauza ma guys aja kuti pa stage imene kesi inalili kunena kunena kuti uh, aziwe chifukwa akanatha kugwetsa inter- ne- network so akanatha kugwetsa internet kesi ija osapitirira mwina ndikunama zambirimbiri kumene uja kesi ija ndikuyisokoneza so i didn't want that to happen as well so inenso it was a strategy osawuza anthu aja so ndalama zimene anapanga charge-zo it was unfair but it was okay i hope ndayankha uh, by now iwo amayenera kupanga china chake panopa sanachipange chinthucho amayenera kupanga file uh, trial bundle from 20, 20 from 5th march anapatsidwa 21 days to file trial bundle sanapange sanapange serve apanga breach zimene khoti linalamula koma ineyo sindikufuna kuti kesi ithere malere ndipo sikuti ndipempha kuti yayi kesi ithe i want the case to go on because anthu amene aja sangawini a Ken Manda amene akupangidwa support ndi achina Chikopa achina Madise majaji onse a corruption they are behind ken manda akukungonekera ndi ken manda uja komano kumbali kuli maloya onse achina Wapona Kita onse aja achina achina Mbeta onse aja they are behind these people supporting them Uh, but sangawine this case sangawine mlandu wake mwachidule ndi wonena kuti a Ken Manda akunena kuti ine ndinawaonongera mbiri powanena kuti ndi a corruption komano ine ndili ndi umboni woonesa kuti iwowo ndi a corruption nde sangawine mlanduwo chifukwa ndi a corruption idi and say defense to say kuti zomwe ndimanenazo ndizoona ndipo maumboni alipo ambiri mukaona kesi yanga ndikuitana mboni zokwanira 16 ine ndi wa 17

How is he bringing the whole chief justice to a case? Munamvapo zoti chief justice waitanidwapo pa, pa mlandu ngati ngati mboni. you know, over to, uh, to the uh, Aaron, Aaron was asking the question to say, ah, kodi chifukwa chani ukumukhulupirirabe uh, ndani uyu uh, apm apart from him appointing uh, anthu oti amene ukuwanena kuti ndi akuba uh, watchula maina anthu angapo um, what you must know aaron ndizonena kunena kuti um, you must see people beyond their actions um, i have criticized apm for those appointments and i've demanded apm to fire those people

population they think kuti ine ndo aganyavu basi kuti kungothira mchenga pa mpunga ah i don't do that i'm very strategic everything that i say imakhanda panga calculate that's not to say i can't make a mistake i make mistakes uh, but i do strategies i'm very strategic all this battle

my observation ndi yonena kuti apm is clean and apm is going to help us mkulukuta moyo uja atithandiza kuti dziko lisinthe Is his appointments wrong? Yes, he has done wrong appointments. And I have made this appointment on my page. If I was hypocritical, ndikanangokhala chete osapezeka kuti ndikukamba so zonena kuti ah, apm samayenera kusankha attorney general mbeta ah, apm samayenera kusankha chisale apm samayenera kusankha uh, Felix Tamblas, APM samayenera, all those people that I've called out and the ones, you know, even achina Mwanamvekha, achina Mwanamvekha ndi mbava kaya. But he has appointed them. Sometimes, ntchito kuti ichitike mulungu amalolera kunena kuti zina zake zilakwike ncholinga choti then zikakonzeka zikhale a big bang that's why to use a biblical uh, analogy why did mulungu mulungu sanangowapha ma, ma egyptians aja ku egypt konko bwa chifukwa analola kuti awatsatire awatsatire ma aka aka akamalizire mmadzi mulungu sana mulungu akanatha kungoponya moto tu kuchoka kumwamba kungowaponyera anthu aja akuwatsatira olo chanji- koma ayi, mulungu ali ndi njira so zimene zikuchitika papa

ikatha one year pamene muza kodi one year si nthawi yayitali muzandiona mmene ndizatulukire ndiku so the other thing is chimene mumalakwitsa achinyamata komanso mwina social media ndi chonena kuti lero ndikunena kunena kuti uh, uh, uh, john is clean mawa ndikabwera kuzanena ah, john is, is dirty ah, wapenga tamoneni timvere ziti dzulo amanena kunena kuti he's clean today he's saying kuti he's dirty how he's, he, alibe information ango uh, no kuti